igbo bụ igbo ekene m unu ọ ka bụkwa nwabunie ọgaranya na abatete na-ekwu igbo bụ igbo ọ maka nkụzi nke ọdịnala igbo ka anyị ji bịa taata ọtụtụ ndị mmadụ lapụziri omenala anyị na-eme ihe na-abụghị ihe kwesịrị na-aga na-eme ihe anyị ji wee bịa bụ ka anyị mee ka omenala Igbo dịkwa mma ọzọ ekenekwa m unu nke chi nyezere ihe anyị ji bịa n'ụbọchị nke taata bụ maka nwa ọkpụ ma ọ bụ nwaada n'ala Igbo tata ụfọdụ amazi ihe bụ nwa ọkpụ ma ọ bụ nwaada anyị wee weta ya tata ka akụziere ndị mmadụ ka ha mara ihe ha na-amahụ na nwaada na nwa ọkpụ fa naabọ bụ ofu ihe n'ala Igbo nwaada bụ nwata nwaanyị a mụ na ngwuru na ụmụnna ahụ niile ihe niile a mụrụ na ụmụnna ahụ niile fa ncha niile na nwaanyị bụ nwanne ma nwoke ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ ụmụnna ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ nwaada ma ọ nwa ọkpụ nwata nwaanyị nụọ di ọ pụta ife na nwaada mana o nwere mmemme dịgasị iche a na-eme na ya bifo ya bụ onye e wee bụrụ nwaada nke mbụ a na-esi nri kpọọ ụmụnne ya ndị nwanyị e kpeere ya ekpere mee omenala etu e si eme ya o wee bụrụ nwaada nwaada ya wee dị ile n'ala Igbo o nwee ihe dị aṅa a ya-eme na ngwuru a ya-echi ọzọ o nwee ihe bụ ihe ezigbote ihe omenala bụ onye Igbo ga-eme ya bụ na nwaada ga-adị na ya ọ pụta ha na bụrụgodo ofu onye dị ha ana na ya bụ ihe a na-eme ọ ma gaa maka na nwaada adịghị ya nwaada nwekwa nnukwu oche na ezinụlọ maka na ezinụlọ na-adịrọ n'udo nwaada ya-ekpenwuru udo n'etiti nwanne ya nwoke ma ọ bụ nwanne ya nwaanyị ya bụ ihe adị mma ọ ezinụlọ nwe ọnwụ ike ma ọ bụ ezinụlọ ihe dị aṅa na-eme na-abụrọ ihe na-emebu na ngwuru a ha ya-akpọnwu ụmụ ada fa fa anata be nna ha wee sụọ aka n'ana kpee ezigbo ekpere ekpecha ya etibie nya bụ ụdọ bụ ụdọ na-ebute nya bụ ihe maka na ha nwere ezigbote ikike mbụ nwaada ihe nkụzi dị na ya bụ ihe bụ gụ bụ nwaada bụ nwaada igbo ị dịzikwa ile ada gị adịzikwa ile i so na ndị welugo mpụ na aghụghọ mebichasịa onwe ha n'arụ dị iche iche adaghị wee hapụzi ịdị ile gụbụ onye Igbo ekwe na anya ka ihe na-ada kwarapụ kwarapụ ekwena omenala anyị naa ọkwa ọdịbendị ka anyị dozie ya ka ọ wee dịrị anyị mma maka na a sị na igbo na-ekwu n'okwu si na onye kpọọ ọkụ ya mkpọkọrọ agbata obi ya were ya kpoo aja ọkwa ihe ndị- ọkwa ihe dị na mba na-eghere mba nri ihe dị be onye ọzọ ama eghekwara anyị na ọ ife dị be anyị ka ọ ya aba edozie ọ dị mma maka na a na-esi n'ụlọ dịrị mma wee pụta ilo ndị igbo a sị m na o site taa dị mma na ọ dịba gboo onye gee ntị ọ nụ ihe a na-ekwu a sị m ya gazie na ebe ọ bụla onye a nọ na dịka ị na-eme ka omenala Igbo na-agbasa a sị m na ọ ga-adịrị gị mma tụsụ omenala Igbo ka omenala Igbo na-aga maka na omenala Igbo bụ ndụ ndị ọzọ wee kpokọtakasị ihe dị be ha wee buru anyị bụ Igbo kporo nke dị be anyị na-aghafu a sị m na ya bụ ihe dịkwa egwu mana ọ ka ọ dị mma ka a na-eme na ya apụtagokwa n'ife ka e mee ka omenala igbo dịkwa mma ọzọ a sị m gị bụ onye na-ege anyị a sị m ya maara gị mma a sị m na ụbọchị taata ya adịrị gị mma a sị m na taata bụ afọ ya adịrị gị mma dịka ị na-eme nke a na m asị ka ndị ichie dị n'ala igbo agọzie anyị ị nụ ya bụ ozi ị metụ aka n'akara nzije dị na ya bụ ekwentị gị zijere ya ụmụnne gị ndị ọzọ ka fa nụ ka omenala Igbo wee dị mma ngwa ya gazienụ